ӏуэрыӏуатэм елэжь щӏэныгъэлӏ щэджащэ Нало Заур илъэс пщӏей ирикъуащ. Апхуэдэ махуэшхуэхэм цӏыхур ириплъэж хабзэщ и гъащӏэ гъуэгуанэм. Аращи, ди гуапэу фи пащхьэ къыдолъхьэ Нало Заур и гукъэкӏыжхэм и ещанэ ӏыхьэр. Гъукӏыу узыгъэса къэжэрым и хъыбар жытӏащ дэ. Мис абы зыгуэр кърикӏуэжа? А жылэ зытрисар зыгуэр абы къыщытекӏэжа?
Абы триса жылэра сэ кӏыщым сыкъыщӏишу еханэ класс фӏэкӏа къазымыухауэ епщӏанэм сыщӏэзыгъэтӏысхьар. Къыбгурыӏуа абы къикӏыр? Епщӏанэ классым сыхэтӏысхьэри, япэ дыдэ къызэупщӏри, алгебрэкӏэ тӏу къэсхьа. Етӏуанэ къызэупщӏри, щы къэсхьа, ещанэу къызэупщӏри, плӏы къэсхьа, еплӏанэм деж тху къэсхьри, абы иужькӏэ тху фӏэкӏа къэсхьыжакъым. Заур, а иджы мис а лъэхъэнэм пединститутым ущӏэтӏысхьа лъандэрэ щыщӏэдзауэ, уэ гъуэгугъэлъагъуэ уиӏа нэхъыжьыфӏхэу, узыхуэза цӏыху гъэщӏэгъуэнхэу зыгуэр яхужытӏыжурэ, мис ахэр уигу къэбгъэкӏыжамэрат. Си къуэш нэхъыжь Уэлий. Мы Налшык щеджэрт педрабфак жыхуаӏэр. Щӏымахуэ каникулым нэкӏуэжри, къыджиӏэжа апхуэдэу, митинг ящӏри, митингым Кӏыщокъуэр и усэхэм къыщеджа, Кӏуащ Бетӏал и усэхэм къыщеджа. Уэ пхуэтхыну пӏэрэ усэ еплъыт жиӏа? Пхуэтхыу щытмэ, нысхуегъэхь, жери. Еуэри сылӏэри стхащ, хъу мыхъумикӏ. Хуезгъэхьри, къеджэфаӏым, си почеркым къеджэфаӏым, къысхуихьыжа. Абдежым къежьэщ аби, згъэтӏылъыжыфакъым усэ тхыныр. Абы нэмыщӏкӏэ Ахьмэдхъан зауэм къикӏыжауэ. Налори, Да, Нало Ахьмэдхъан, зауэм къикӏыжауэ и тхылъ щӏатӏахэр къыщӏахыжщ аби, абы сыхэӏэбэри Тарле и тхылъышхуэ Наполеон теухуар къыхэсхщ аби. Сымыувыӏэжыфу сыкъеджа. Абы и ужькӏэ Толстой, Алексей Толстой, Хождение по мукам жыхуиӏэ тхылъищ мэхъур ар. Ар къеӏысхщ абы, ар апхуэдэу сыкъеджа, увыӏэ сымыщӏэу. Абы и пэкӏэ нэгъуэщӏ къуэши сиӏащ сэ, зауэм къикӏыжауэ Залым жари. Егъэджакӏуэ ӏэзэу щытащ ар. Абы и тхылъ къыщӏатӏыкӏыжахэм хэлъ Пушкиным и том цӏыкӏу Библиотека поэта жыхуаӏэм щыщу. Ар къеӏысхщ абы. Сэ абы сыкъызреджа лӏэужьыгъуэр уи фӏэщ хъунут. Зэӏым, тӏоӏым, щэӏым. Пушкиным и усэу адрей арауэ къэгъани, щэ гукӏэ сщӏэрт. Щэ. Абы иужькӏэ библиотекэм къыщызгъуэтщ, абы районнэ библиотекэм, а Евгений Онегин къэсхьэри. Евгений Онегин и пэм къыщыщӏэдзауэ кӏэм нэсыхукӏэ гукӏэ сщӏэуэ щытащ. Щоджэнцӏыкӏу Алий и Къамботрэ Лацэри гукӏэ сщӏэуэ щыта. Абы япэкӏэ Гулливер теухуа тхылъым укъеджаӏэ? Нтӏэ. Ар адыгэбзкӏэ Елбэрд Хьэсэн зидзэкӏауэ къыспэщӏэхуэщ абы сытхъэу сыкъеджа. Абы иужькӏэ. Робинзон Крузо, къыспэщӏэхуэщ абы урысыбзкӏэ сытхъэжу сыкъеджа. Абы нэмыщӏкӏэ Уэльс, Война миров жыхуиӏэри къыспэщӏ. Апхуэдэу зауэм ипэкӏэ тхылъ ӏэджи сыкъеджащ сэ. Пушкиным ей, Лермонтовым ейкӏ, Горькэм ейкӏ. Толстой ей, мис иджы абди къыщежьа культурэм ситхьэкъуныр. Ауэ сэ ныбжесӏэну сыхуейр, мы дунейм зы культурикӏ, зы щӏэныгъикӏ, зы ӏэщӏагъи тетӏым сэ гъукӏэ ӏэщӏагъэм къыдыслъэгъуа. Сэ зы щӏэныгъэ гуэрикӏ, щӏэныгъэм теухуа ӏэщӏагъэ гуэри пэсщӏыркъым цӏыху ӏэпщэкӏэ лажьэм и лэжьыгъэм. Мы дуней псор зыгъэдунейр а цӏыхур зыгъашхэ ӏэпщитӏра. Сэ ӏэпщитӏым пэщӏ зыри щыӏэкъым. Ар гъукӏи щӏы, ар вакӏуи щӏы, Ар ӏэхъуи щӏы. Унэ зыщӏи щӏы, сыти щӏи щӏы, а цӏыхур зыгъэпсэу ӏэпщитӏым нэхъ лъапӏэ мы дунейм тету сщӏэркъым сэ. Щхьэ куцӏри апхуэдэу лъапӏэкъым, а ӏэпщитӏыр зэрылъапӏэ хуэдэу. Ауэ а щхьэ куцӏымрэ мыбырэ зэмыпхамэ, Мыбыи куэд ищӏэфынут. Культурэшхуэ зиӏэ лъэпкъхэра экономикэ лъэщ зиӏэрикӏ. Къащтэ Япониер, къащтэ Германиер, къащтэ США-р, къащтэ Англиер, Франциер къащтэ. Культурэшхуэ зиӏэ цӏыхура ищӏ псори нэгъэсауэ зыщӏыфыр. Дэ, адыгэ культурэр къатӏэтыну, адыгэм культурэ куу яхэтлъхьэну дегупсысыркъым абы. Дэ дызэгупсысыр экономикэр дгъэӏэпхъуэну. къэтӏэтынура. Экономикэ къыпхуэӏэтынукъым уи культурэр къэмыӏэтауэ щытмэ. Ар хэтти зыхихыну сыхуейт, сэ сыхуейт ар псори абы егупсысыну. Иджы ар къыщӏезгъэжьар аращи-щэ? Сэ писатель сыхъуати, сэ щӏэныгъэлӏ сыхъуати жысӏэу къысфӏэӏуэхуакъым ар. Сэ си ӏэщӏагъэм, си гъукӏэ ӏэщӏагъэм те къызита пагагъэм пэщӏын, абы иужькӏэ кърикӏуакъым.
Ди жагъуэ зэрыхъунщи, Заур, а гъукӏэ ӏэщӏагъэр ягъэкӏуэдыжа? Ягъэкӏуэдыжа мыгъуэщ.
Гъукӏи нобэ Зырызыххэр щыӏэу щытми, кӏыщ тэмэми щыӏэжыххэкъым.
Ай, гъукӏи щыӏэж мыджы ар, а уадэр къищту гъущӏым еуэр псори гъукӏэкъым ар. Гъукӏэ фоч ищӏыфу, къамэ ищӏыфу, сэшхуэ ищӏыфу, джыдэ ищӏыфу, лэныстэ ищӏыфу, гъубжэ ищӏыфу къинэмыщӏ гугъухэр. Ахэр къиӏэтрэ зыхуейм хуигъазэу ищӏыфмэ, мис ар гъукӏэщ. Мо щӏыр зывэми, щӏыр имывэф нэужьмэ, гуэныхьышхуэ къихьу ара. Щӏыр щабэу, кууэ ивэрэ нартыху трисэрэ нартыхур тэмэму къэхъумэ, Мис ар вакӏуэр, мис ар мэкъумэшыщӏэр. Абы теухуауэ зы хъыбар цӏыкӏу бжесӏэн. Еуэри жиӏащ зы лӏы гуэрым жылищ иӏэт жиӏащ. Ху, гуэдз, нартыху. Щӏыр ивэщ, игъэщабэщ аби, хур щӏихри, Е ху, ху, жиӏащ, щи.

нартыху цӏыкӏур къыщӏихщ аби, е нартыху, нартыху жиӏэ, мо псыежэхыр плъагъурэ? Мыри солъагъу. Абы нэс сыпхьу сыкъэпхьыжыфын. А псыежэхыр плъагъурэ уэ, жиӏэ, солъагъу. Нтӏэ, абы узэпрысхынщи, адэкӏэ щыт ӏуащхьэр плъагъурэ, солъагъу. А ӏуащхьэм удэсхьеинщи, укъыщызгъэфэнщи, укъэсхьыжынщи, уэра мыгъуэт сэ къэслъыхъуэр, жиӏэри, хисэри, нартыху абы къыщежьащ, жиӏэ.
Нартыхум и къарум теухуауэ. Нартыхум и къарум теухуауэ. Иджы а нартыху абы хисар мэжаджи хъунутэкъым, хьэлӏами хъунутэкъым, губори хъунутэкъым. А лӏым акъыл иӏэу, а акъылым теухуауэ и ӏэр игъэлэжьэфу щымытамэ, мис абы гупсысэ куу хэлъщ. Мэкъумэшыщӏэми къищтэн хуейуэ, нэгъуэщӏ ӏэщӏагъэми къищтэн хуейуэ. Заур, мыбдеж ауэ жыпӏам сигу къигъэкӏара. Мис мы кӏыщымрэ мы гъукӏэ ӏэщӏагъэмрэ и закъуэкъым адыгэм тӏэщӏэхуар. Кӏэрыхум, кӏэрыхум ди фащэм псалъэм щхьэкӏэ къамэр кърахарэ, хьэзырыр кърахыжарэ, бгырыпхыр щӏахыжрэ пыӏэр пщхьэрахыжа хуэдэу-щэ? Нобэ адыгэр мо тӏэкӏу бэлэбанэу-щэ? Цыджан щӏыкӏэу хуэпауэ къэмынауэ си фӏэщ хъуӏым. Дахэ дыдэу захуапэ иджы. щӏалэхэми, хъыджэбзхэми, уеблэмэ лӏыжьхэми дахэу захуапэр, ауэ зы щыгъыни слъагъуркъым сэ адыгэ фащэм пэпщӏ хъун. Адыгэ фащэр, адыгэшыр, адыгэ хабзэр, адыгэ уэрэдыжьхэр, адыгэ къафэхэр. хъумэн хуейр, культурэр къызыщӏэзыкъуу цӏыхум и псэр бей зыщӏыр, дахэ зыщӏыр, лъэщ зыщӏыр дгъэкӏуэдыжащ адыгэм. Иджыпсту уэ зыщытӏагъэ цей дахэу зыхуапи къыдыхьи, сыт иджы мыбы къигупсысыжар жаӏэну? Хэт абы хуейр жаӏэну? Адыгэ хабзэм и гугъу пщӏыну къебгъажьэмэ, хэт абы хуейр жаӏэнурэ укъадэну? Ауэ фадэ къытебгъэувурэ къахуибгъахъуэмэ, къыпщытхъунущ. Хьэгъуэлӏыгъуэ ящӏыну зыхэтӏысхьа нэужькӏэ, иджырей адыгэр йошхэ. Йофэ, йофэ, цӏыхубзри ирагъафэ, сабийри ирагъафэ. Ауэ уэрэд жаӏэжырым. Дэ ди культурэ лъэщыр илъэс мин куэдкӏэ къетхьэжьу къэтхьэса ди культурэ лъагэр, ди культурэ бейр, ди культурэ лъэщыр апхуэдэу мэкӏуэдыжыр. къэнэжаи щыӏэкъым. Иджы хэт дауэ хуейми къыщрехъу ар ауэ сэ а социализмэри лъапӏэ дыдэ схужыӏэнукъым, иджыпсту къагъэщӏыжа капитализмэм дешх детхьэлэ. Иджы псори зэгупсысыр жыпра. культурэм егупсысыжырым, тхылъ къащэхужырым, тхылъ къеджэжырым. Мис апхуэдэу а капитализм иджы къыдалъэфыжам детхьэлэпэж, детхьэлыжыпэ адыгэбзэр, адыгэ хабзэр, адыгэ тхыдэр, адыгэ диныр. Псори къэӏэтыжауэ ди цӏыхур цӏыху игъэхъужын хуейщ, я псэр псэ ищӏыжын хуейщ, и акъылыр иузэщӏыжын хуейщ. Уэ уигу къинэжауэ, мис мыхьэр сэбэп къысхуэхъуа, мыхьэр си гъусащ, мыхьэр нэхъыжьыфӏу сиӏащ, мыхэр ныбжьэгъуфӏу сиӏащ жыпӏэу. Ахэр я Нахуэщ, цӏэ. нахуэщ. Я хъыбар тӏэкӏу абыхэм жыдгъэӏэ. Пединститутым сэ сызыщӏэтӏысхьар. Адыгэ факультетра икъукӏэ къыддэӏэпыкъуа абы щӏэс псомикӏ Абытӏэ Мухьэб мыгъуэр Алыхьым жэнэткӏэ игъэгуфӏэ. Ди гупсысэр жан ищӏыну яужь ита Тузэр Асхьэд мыгъуэр. Апщыгъуэ директор жаӏэ мыхъумэ, ректор жаӏэу щытаӏым, директорт. Апхуэдэу цӏыху хъарзынэ куэд щыӏэ абы къигъэкӏа. Псоми ныбжьэгъу тхуэхъу. Ауэ ныбжьэгъуу сэ сызыбгъурытагъэр, сэ фӏыуэ сыкъалъагъуу слъагъужу сыщытар, псом япэу, Абы тощӏ Къобэчын мыгъуэрати, ӏейуэ пасэ мыгъуэу сӏэщӏэкӏащ. Сэ шэч къытесхьэркъым ар жэнэтым и курыкупсэм зэрихуэнум. Сыт и лъэныкъуэкӏикӏ? Абы иужькӏэ Шынтӏыкъу Хьэсбян мыгъуэр икъукӏэ дызэныбжьэгъуащ. Школым дыщыщӏэсми, пединститутыр къэдухыхукӏи, абы иужькӏи дызэныбжьэгъуащ. Хьэсбян ӏэзэу еджэрт. Акъыл иӏэт, хуэгъэзауэ щытт, щӏэныгъэми фӏыуэ еджэу щытат. Ауэ телъыджэлажьэу абы иӏар сыт щыӏэт? Ӏэзэу уэрэд жиӏэт. Икъукӏэ дахэу уэрэд жиӏэт. Адыгэ уэрэди, урыс уэрэдикӏ. Зы жэщ гуэрым дэ ди гъуэлъыпӏэхэр зэпэгъунэгъум хуэдэу дыхэлъу сыкъэуша уэрэд. Ар общежитиера? Да, общежитием уэрэд сыкъигъэуша. Епхыри Хьэсбян уэрэдщ. Э, Хьэсбян, сыт уэ къыхэбдза уэрэдыр къэбэяу? О, жери къэуша. Моуэ уэрэд щӏыжыпӏэр сыт щӏауэ жэуэ? Уэлэхьи, жиӏа пщӏыхьэпӏэ слъэгъуам. Лӏо плъэгъуар? Дыгъужьыжь, жиӏа, мыпхуэдэу и жьэр ущӏауэ къэтӏысауэ сишхыну, сызыӏуридзэну? Селъэӏуащ, жиӏа, Алыхьым и хьэтыркӏэ сыпшхынур сышхауэ, зы уэрэд жызгъэӏэж сыпшхын ипэкӏэ жысӏэри, жыӏэ-тӏэ зы уэрэд жиӏэри, хуит сыкъищӏауэ уэрэд жысӏэурати. Абы иужькӏэ сишхынут, жиӏа, уэ сыкъомыгъэушам, жиӏэри. Хьэсбян къуажэм кӏуэжщ аби Борыкъуей егъэджакӏуэу щылэжьа иужькӏэ Тэрч къалэ егъэджакӏуэу щылэжьа и щхьэгъусэрикӏ абыхэм егъэджакӏуэу. Бын хъарзынэхэр ипӏа, унагъуэ дахэт, унагъуэ къабзэт. Ауэ Хасэми дэӏэпыкъуэгъу сиӏащ ар сэ. Джылахъстей Хасэм тхьэмадэу хахщ аби хъарзынэу лэжьа. Абы нэмыщӏкӏэ ди курсэгъуу щыта Хъани Джэбрэӏил Цӏыху хъарзынэ дыдэт. Арикӏ апхуэдэу цӏыхуфӏу, ди ныбжьэгъу дыщэу апхуэдэу диӏа. Ауэ дэ ди курсым щымыщу Бэргъун Мухьэмэд жари урыс факультетым хэсу ари ныбжьэгъу пэжу диӏащ, ныбжьэгъу дахэу, и акъылкӏи лъэщу, и щӏэныгъэкӏи апхуэдэу, и цӏыхуфӏагъкӏи апхуэдэу. Абы и ныбжьэгъуу щыта, дэри дгъэныбжьэгъуу щыта Кӏыщ Хьэзрэталий мыгъуэр. Абы нэмыщӏкӏэ исторический факультетыр къиухщ. Гугу Рашади къагъэнэжа егъэджакӏуэу. Гугу Рашади сцӏыхут, езыми сыкъицӏыхут, ауэ дызэныбжьэгъутэкъым апэрытэр апщыгъуэ. Ауэ. Ар нэхъыжьтэкъэ уэр нэхърэ? Нэхъ, зы илъэс е тӏу нэхъ нэхъыжьэра. Зы махуэ гуэрым урок симыӏэу, лекцэ симыӏэу, моуэ къэскӏухьурэ и макъ зыхэсхат. лекцэ къеджэурати, сыкъэувыӏэщ аби, бжэм де седэӏуа. Икъукӏэ хьэлэмэту дахэу къеджэрт СССР-м и тхыдэм теухуа лекцэр. ӏейуэ згъэщӏагъуэу седэӏуащ. Итӏанэ бжэр ӏуихри, звонок къеуэну щыхъум, бжэр ӏуихыу щыщӏэкӏыжым, къызжьэхэуэ, сыт мыбде щыпщӏэр жи Уэра, сӏэ, а зи зэраныр? Сыдэпхьэхщ аби сымыӏукӏыжыфу сынэудаӏуэу щытащ, си. Сэ лекцэ симыӏэу сыкъыщыдэхуэм щыгъуэ зэпымыууэ сыкӏуэрэ седаӏуэу щытащ а ди бжэм де сыщыту. Мыдрей институтым сыкъакӏуэри. Шортан Аскэрбий ди унафэщӏт, ди щхьэщэ хуэтщӏтэкъым, ауэ нэгъуэщӏкӏэ дымыгъэлъапӏэу къэдгъанэртэкъым. Багъ Петя мыгъуэр фӏыуэ щӏэныгъэфӏ иӏэу, акъылыфӏ иӏэу, Мамрэш Ким мыгъуэр, Тау Хьэзешэ, нэгъуэщӏхэри, нэгъуэщӏхэри. Ауэ псом япэу нэхъ хьэлэмэту сызыгъэныбжьэгъуауэ, сызыгъэныбжьэгъуу щыта джыри щытыр Къардэнгъущӏ Зрамыкъущ. Къардэнгъущӏ Зрамыкъу и хъыбар махуэ псокӏэ бжесӏэфыну. Ауэ ар къезгъажьэмэ, модрейм зыри къахуэнэжыну. Щӏэныгъэфӏ яӏэу, акъылыфӏ яӏэу цӏыху хъарзынэ куэд ныбжьэгъу схуэхъуа, сащогуфӏыкӏ, сропагэ. Ялэхь, дунейм ехыжар жэнэткӏэ гъэгуфӏэ, дунейм тетыр адыгэм яхуэлажьэу, адыгэм я ӏуэхур къаӏэтыным я псэр щӏату. Гъэпсо, илъэсищэ нэхъ мыхъу. Сэ ныбжьэгъу, ныбжьэгъушхуэу сиӏар Кӏуащ Бетӏал мыгъуэрат. Ар дунейм ехыжа нэужькӏэ, абы и щӏэиныр псори зэхуэсхьэсыжщ аби томитӏу къыдагъэкӏыжа. Ауэ абы иджыри и щӏыхуэ стемылъу къысхуэлъытэркъым сэ. Абы и ужькӏэ ӏейуэ Бетӏал игъэлъапӏэу. Сэри ӏейуэ фӏыуэ слъагъуу, усакӏуэ ӏэзэ хъуа, Тхьэгъэзит Зубер усакӏуэшхуэ хъуа, пэжу жыпӏэмэ. Абы яужь къезгъэувэнущ Бещтокъуэ Хьэбас, Къаныкъуэ Заринэ. Абы. дахэ къыпэщылъу къызолъытэ сэ, текӏуэныгъэ къыпэщылъу. Абы нэмыщӏкӏэ ӏэмал имыӏэу абы и гъусэу къисӏуэн хуейр Лыкъуэжь Нелли. Ӏутӏыж Борис щытхъушхуэ хуэфащэщ, Елгъэр Кашиф хуэфащэщ, Бориси хуэфащэщ адэкӏэ къыщӏэсым. Апхуэдэу диӏэхэщ дэ цӏыху. я пщӏэр куэдкӏэ нэхъ лъагэу, дэ зэрыдгъэлъагэм нэхърэ я пщӏэр нэхъ лъагэу Алыхьым къаритауэ. Дэ апхуэдиз псэ хьэлэл диӏэкъым ар къэтӏэтыфын хуэдэу хьэлэлагъ хуейщ абы. Цӏыхум. усэ телъыджэ итха нэужькӏэ мы жыгым хуэдэщ ар, нартыхум хуэдэщ ар, лъагэу къэӏэтын хуейщ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, культурэр зыӏэтыр ахэра, Хьэӏупэ Джэбрэӏил, иджыри композитору, иджыри усакӏуэу, иджыри художникэу сурэтыщӏащ. Апхуэдэ хьэлэмэтхэр диӏэщ-тӏэ. Ауэ Мухьэдин мыгъуэр, Бемырзэ мыгъуэр си гум къыщӏетхъыр, зэпымыууэ си гум къыщӏетхъыр. Абы дэрэ дызэхуэмызэу сӏэщӏэкӏащ ар. Абы нэмыщӏкӏэ Мы си псэр щӏэстыну сэ фӏы дыдэу слъэгъуа Къалмыкъ Юрэ, Къалмыкъ Юрэ мыгъуэ. Дэ Алыхьталэм адыгэр фӏыуэ дыкъилъагъу щытамэ, тӏихыжынтэкъым ар. зыгуэркӏэ игу къыдэбгъа хъунщ.
Нало Заур хуэдэ нэхъыжьыфӏ и гъащӏэр сыхьэт ныкъуэкӏи сыхьэткӏи пхужыӏэжынукъым. Аращи, тхьэмахуэ къакӏуэ, тхьэмадэм и гукъэкӏыжхэм къыпытщэну ди мурадщи, ар зыфӏэгъэщӏэгъуэныр ди программэм фыкӏэлъыплъ.